Number one bụ first of all I appreciate you na ụnụ ụnụ niile ka ndị ụmụ nwaanyị a wee na-afụ ebe nna ekwu na-afụ ụzọ that's number one number two number two gbaghara anyị ya niile a na-ekwu ndị niile na-emere land grabbing anyị agbaghalụgo va ndị niile na-aja awacha pọket na-eme ive a anyị agbaghalụgo va now ama m ebe unu na-eje okay ka m gwazikwa unu nke a as for mgbaghalụ I, I wish that ọ dị m n'aka ka m bịanụ geenụ ntị ngwa geenụ ntị ngwa ngwa okay nee ife anyị ga-eme ngwa geenụ ntị gezie ntị gee ntị gee ntị gee ntị a ị ma anyị nọzi na partnership kịta ọkwa ya hmm. ife m ga-agwa ụnụ bụ I'm sure many of you understand it e nwe a process e nwe process nke dị for me nwee process nke dị for the courts nwee process nke dịkwa for me ọkwa ya good ebe a nọ

ee ede anya gwa m ntị ọ gwa m ụnụ na-egekwa m ntị listen listen ụnụ ma na m bịara ebe a anyị bịara ebe a as a, a reception thing ọkwa ya mana you know me and I know you adị m ekwu okwu veve ka ọsọ ọsọ I will tell you as it is mgbe somebody sị na ọ ife fa ji eje mba ọ bụrụ na ọ this kind of mindset a gwa gị na onye anyị na-ekwu maka ya mebisili a lot of our youth akwanọ m n'ana Ọba wee na-agwa gị ya i mebisili ụmụaka mebisi a lot of our youth ruin many lives

ị na-ekwu okwu mgbaghalụ ị na-asị na ife i ji eme which means na ị na-atụ anya ije mee etu a ọ sị na ife va ji eje ife ọjọọ eje eje eje eme. ọ bụrụ ọ bụrụ etu a ka Ọba dị ọ bụrụ etu a ka Ọba dị ọ bụrọ onye ọba na-ekwu ya mba thank you very much so ka anyị rapụnụ nke a maka ife anyị na-achọ ime bụ to cleanse back and bring back Oba to its lost glory. ọba bụ eji eji ịgba mbọ wee mara ọba ejirọ ọwa awa wee ego majik wee mara ọba ụnụ na-anụkwa ya yes so fọ anyị nwee ikwutie anyị ga-ekwutie mma and mụ na ụnụ ga-akpa ya there is a deal the deal bụgodo first step first step anyị nyego unu 15 million ọkwa ya ka anyị ga-ebido reformation reform o nwee ndị gabagolo too far into that anụkwa m ụnụ ndị isi youth maka nnafe agwa ụnụ information m na-enweta ndị ị ma na alụ o nwee alụ gbara afọ n'ime ọba ọ bụrọ sọọ na ọba ma ebe ndị ọzọ kwa e nwere few communities ọ dị ndị na-eme mm, ọgwụ ma kolos ma ikolo ma ma ndị otu a bịazie na-emebi ụmụaka anyị ụmụaka na isi na-aghasasị unu ga-enyere aka iso wee cleanse the society two things icleanse the society of drugs kidnapping ndị na-eje chọrọ onye onye kpata ego e jee nalị ya n'ike unu ga-enyere aka na ya nke ịtọ ndị na-eme ife ya yahoo a were ya ana ụmụaka n'iyi anyị ga-eclean fa ncha niine cleanse ọba anyị cleanse ọba now the first stage dị nụ bụ na mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme na ọ ife dị njọ against the law e mee ya arrest kịta they are going through trial ọkwa ya fa nọ na court once i mere arrest police mere mmadụ arrest i send ya to court aka onye mere arrest emego gịnị apụgo ya ebe ọ nọzi with the judge e nye the judgment assuming na ọ dị for ma ọ dị against ọ bụrụ na ọ dị against that's when you will now be asking for pardon ị maara ife a na-akọ onye isi ụnụ ma ife a na-akọ ọ dị ọma ọ dị eh, ọ dị eh, ọ dị ọma ọ ma ife a na-akọ no wonder unu ji eme ya onye isi

Again, you can now say, okay, um, uh, if egwu a unu gụrụ ife ọjọọ niile m mere n'ụwa gbaghara m ọkwa ya now which means you have already admitted na o mere mana ọ bụ na onye a na-agbara ama ọ na-enwe aṅụrị onye a na-ebo ebubo o kwegonu ị ghọta ife m na-ekwu onye a na-ebo ebubo o mego gịnị o kwego I don't know if you get my point inu ka m tụ inu Igbo ka m tụ maka onye dị guilty onye sị na ife m mere dị njọ na-asị mee gịnị gbaghara m ị gaghị anọkata ugbu a na nkịtị ejidela onye a na-ekpe ikpe o nwee lọya gọọmenti nwee lọya a na-ekpe ikpe ị nọkata sị ị gbagharago ya amarọ m ma ụnụ aghọtago mgbe ahụ ka ị ga-asị ọ bụ na mmehie adịrọ mgbaghara ama adị mana ị gaghị agbaghara nụ onye a convict berọ what if ọ bụ na kọtụ mesịa sị na ọ dịrọ guilty ị sị na ị gbagharago ya ị sị na ị gbaghara which means na ọ dịbu guilty no amarọ m ma ndị mmadụ ọ na-aghọta ife m na-ekwu I can hear you telling me so ife anyị ga na-eme bụ ka ya bụ ikpe bee ọsịsọ e kpee ya o bezie so then um, eze uh, ụzụ eze ụzụ na ọba amarọkwa m i chiri echi ka a na-asị eze ụzụ na ọba nke ndị yut eze ụzụ na nke ndị yut anyway mgbe ahụ eze ụzụ na ndị yut ehe unu chi ya takwazi ọzọ anyị akpaa ya mgbe a ụnụ ga-ekwuzi ya aga m ehostu ụmụ ụnụ na na gọọmenti haus na lait haus a na Ọka ụlọ na anụkwu ya ehe ụnụ abịazie anyị akpaa maka ya bọọ